Igbo ndị ọma, anyị awekwala ọzọ taa n'ofe ndị Igbo. Obi Igbo, anyị abịala ọzọ. Isi akọ nke a bụ nwa ebule akọ. Ị chọrọ ịma maka nwa ebule akọ? Ngwa ka anyị gaa n'iru. Akọ nke a mere n'ala ụmụ anụmanụ. N'oge a, anụmanụ niile bi n'oke ọhịa a na-akpọ egbelu. Ọtụtụ anụmanụ dị ka ọsa, uze, oke, ngwere, ele, mgbada, enyi, enyi mmiri, atani anya akpụ, ufu, ewi, ọzọdimgba, enwe na anụmanụ dị iche iche nọ n'ọhịa a na-akpọ egbelu ewu atụrụ ịnyịnya ịnyịnya ibu na mbe ma ọ bụ mbekwu sokwa ha biri n'ebe ahụ anụmanụ ndị ọzọ bụ agwọ dị iche iche dịka eke ajụala na nchụakwụ nnụnụ dị iche iche sokwa ha biri n'egbelu ụfọdụ nnụnụ ndị a bụ egbe ugo udene nza obu ugolọma okiri na ndị ọzọ otu ụbọchị anụmanụ niile bi n'egbelu kpebiri na ọ ga-adị mma ka ha họpụta onye ga-abụ eze ha mbe wee tụọ alo sị na o kwesịrị ka ha kpebie usoro ha ga-eso họpụta eze ya ekwukwuo okwu sị n'uche nke ya na ha ga-enwe ekereke mgba ebe onye ọbụla chọrọ ịbụ eze ga-apụta gbaa mgba site n'ekereke mgba nke a ha ga-achọpụta onye bụ di mgba nke ga-emeri ndị ọzọ niile anụmanụ ọbụla meriri ndị ọzọ niile ka ha ga-eme eze ha ha niile wee nabata atụmatụ nke a mgbe oge ruru ha agbakọọ na mbara egwuregwu malite ekereke mgba anụmanụ ọbụla chọrọ ịbụ eze pụtara ya na ibe ya agbaa mgba otu a ka e mere ruo na e meriri anụmanụ ndị ọzọ niile ewezụga naanị ọdụm na agụ ha ekpebie na ha ga-akwụsị zuo ike otu izu kwadokwa nke ọma maka ekereke mgba ikpeazụ nke ga-ekpebi onye ga-abụ eze ha n'etiti agụ na ọdụm mgbe otu izu gafere anụmanụ niile gbakọrọ agụ na ọdụm pụtakwara wee malite ịgba mgba agụ na ọdụm amịpụtacha mbọ aka na mbọ ụkwụ ha onye bịa ọ magorola ibe ya chọọ otu ọ ga-eji butuo ya ka azụ ya ruo ala onye nke ọzọ ga-agbalị hụ na ebutughị ya nọrọkwa na ya gbaa mbọ ibutu ibe ya onye bịa ya ehuru ala ka ọ maburu ibe ya n'ukwu ma onye nke ọzọ ga-egbochi ya ha megidere otu a ya adị ka ha ga-agba ibe mbra nke bụ na ọ dịghị onye nwere ike imeri ibe ya ma n'otu ntabi anya mgbe ọ ka dị ka ike ọ gwụla ha abụọ Ọdụm ji otu aka jide agụ n'olu, were aka nke ọzọ jide ya n'ukwu. Tupu onye ọbụla mara ihe na-eme, ọdụm buliri agụ elu tụọ ya n'ala. Azụ ya eruo ala. Mgbe nke a mere, ụmụ anụmanụ niile wee malite ikwe ukwe sị, Onye ga-abụ eze ọdụm? Ọdụm na-egbu agụ ọdụm.

ọdụm ga-abụ eze ọdụm otu a ka ọdụm si merie agụ wee bụrụ eze ụmụ anụmanụ niile ọdụm wee malite na-achị anụmanụ niile bi n'egbelu okwu ọbụla o kwuru wee bụrụ iwu n'egbelu ihe ọbụla ọ chọrọ ime bụ ihe ọ ga-eme ọdụm abụrụ onye na-eme ihe ọbụla masịrị ya ma n'oge a ndị mmadụ na-achụ nta ebe ọ dị ukwuu ndị dinta na-eji egbe na mma na nkịta ha baa n'egbelu gbagbuo ụmụ anụmanụ ha ga-eji mee nri n'ụzọ dị otu a ha na-egbu ọtụtụ ụmụ anụmanụ kwa ụbọchị ihe nke a wee wute ụmụ anụmanụ nke ukwuu ha ekwu okwu okwu sị ọ bụghị naanị na ndị mmadụ na-adị egbu ha mgbe ha bịara ịchụ nta kama agụ na ọdụm na-esokwa na-egbu ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ha ji eme nri ihe ọzọ abụrụ na ha mara na ha enweghị ike igbochi ndị mmadụ ịchụ nta nke mere ha ji kwuo sị ma ahụghị nke e mere e meenụ nke a hụrụ n'ihi ya ha ekpebie na ha ga-ama iwu ga-eme ka ụmụ anụmanụ kwụsị igbu anụmanụ ibe ha ma o nwere otu ihe ọdachi ha ga-ebu ụzọ gafee tupu atụmatụ nke a aghọọ iwu agụ na ọdụm anaghị ata achara ha adịghịkwa atakwa ahịhịa ndụ ọbụla ha adịghị ejikwa mkpụrụ osisi ọbụla eme nri kama nri ha bụ sọsọ anụ ahụ anụmanụ ibe ha ndị ha na-egbu mgbe ọbụla agụụ gụrụ ha ha na-eche echiche sị Olee otu ha ga-eji mee ka agụ na ọdụm nakwere n'atụmatụ iwu nke a? Ma n'agbanyeghị na iwu ọhụụ nke a ga-emegide ya na ọdụm n'otu aka ahụ, agụ nabatara iwu nke a. Uche ya bụ na ya ga-esite n'iwu nke a chụpụ ọdụm n'ọnọdụ eze, nọchikwa ya. N'ihi ya, agụ gbara ụmụ anụmanụ ume sị ha gaa n'ihu. Mkpebi agụ bụ nke a, na ya ga-eji ụzọ aghụghọ ghọgbuo ụmụ anụmanụ ya ga-eji eme nri. Aghụghọ nke a bụrụ na agụ ga-ejekwuru anụmanụ ọbụla ọ chọrọ iji eme nri. sị ya kpọnye ya otu nwa ya ka o mere ya ọkpa nwa nke bụ onye na-elekọtara ya nwa nta a mụrụ ọhụrụ ọ bụrụ na ya ekwere kpọnye ya nwa ya agụ ga-egbu nwa anụmanụ ahụ n'ụzọ na-adịghị onye ga-amata na ọ bụ agụ gburu ya otu a ka agụ kwadoro iji na-enweta nri ma ọ bụrụ na iwu ọhụụ nke a aghọọ iwu obodo ya na-echekwa n'obi ya sị na ọ dịghị mgbe ọbụla ọdụm ga-anabata iwu nke a ya sị na ọ bụrụ na eze ha nke bụ ọdụm ajụ ịnabata iwu nke a na ya na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ niile ga-ejikọ aka chụpụ ọdụm n'ọnọdụ eze nke ga-enye ya ohere ịnọchi ya dịka eze mgbe ụmụ anụmanụ buru atụmatụ iwu ọhụụ nke a jekwuru eze ha ha kọwara ya ihe kpatara ha ji chọọ itinye ya bụ iwu ha gwara ya na ọ bụrụ na ha etinyeghị iwu nke a na ha niile ga-anwụ n'oge na-adịghị anya ha kọwara na ndị mmadụ na-egbu ha mgbe ha bịara ịchụ nta ha mekwara ka eze ghọta na ya onwe ya bụ eze tinyekwara agụ na-egbukwa ha mgbe ọbụla ha chọrọ iri nri ha gwara eze sị na ọ na-adị mma ka e jiri ehihie chọwa ewu ojii ọ bụ ihi nke a ka ha ji chọọ ka e tinye iwu ga-egbochi anụmanụ ọbụla igbu ibe ya Ebe a ka anyị ga-akwụsị n'agba nke a. Ama m na obere azụ a m tụpere gị atọgbuole gị. Ụbọchị ọzọ, anyị achụọ n'owere nchi. Biko, like ya, subscribe ọ, comment ya, ma nyere anyị aka zisaa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ soro gị lekwa ya.